Tar éis shraith den scoth, bhí deis anois ag peileadóirí Chorcaí ardú céime go Roinn 1 a bhaint amach. Ach ina gcoinne bhí foireann faoi bhrú, Tír Eoghain. Conall Ó Máirtín a thug i mbun tráchtaireachta an bhabhta suimiúil seo ó Roinn 2. Agus tá sé réidh i gcónaí ag Corcaigh teacht fríd an lár an ré seo ná Sheedy an iarraidh seo. Tír Eoghain domhain agus ag ligint dóibh Arís eile O'Callaghan mór brú fríd agus seo seolta isteach aige agus sin isteach agus thar an trasnán ag Colm O'Callaghan. Tugadh sin ar ais chuige más ea ag Seán McDonnell ag smaointiú ag gabháil ar an chiotóg tá Maguire leis ach anois Mark Cronin, Cronin an ghluaiseacht iontach chun tosaigh ag Corcaigh, curtha isteach agus sábháil iontach ag Ó Cian ansin ó Seán McDonnell agus déanta go fíor-mhaith ag an chúl báire ansin tumadh ar an cheann sin. An iarracht a tháinig isteach ó Seán McDonnell. A lean leis an ruathar agus an ghluaiseacht a thosaigh sé féin agus anois caithfidh Tír Eoghain teacht le freagra. Ethan Jordan a bhí ar lorg na liathróide agus í faighte aige ag an deireadh ó Niall Devlin. Go fóill seilbh ag Jordan. Bhain sé spás, smaoineoidh sé, tabharfaidh sé faoi, sin déanta aige agus an scór ansin ó Ethan Jordan. Tommy Walsh agus Walsh duine ar dhuine anois le Ben McDonnell. Tabharfaidh sé faoi agus brúfaidh sé fríd. Sin déanta go cliste aige agus an críoch agus an críoch aige agus thar an trasnán ansin ag Tommy Walsh. McGeary ag teacht amach aige agus spás anois os comhair O'Mahony. Robáilte ansin ag Kennedy mór agus anois deis ag Tír Eoghain teacht agus scór a fháil iad ag teacht fríd go tréan fríd an lár le Cormac Quinn. Canavan, Canavan leis an Cormac Quinn chun tosaigh ar Canavan ag gabháil fána choinne agus thar an trasnán ag Darragh Canavan. McCurry gluaiseacht thart fan stua Mattie Donnelly. I ndiaidh an ghortaithe sin a bhí ag cur as dó Ag iarraidh gabháil ar an deasóg, curtha isteach aige agus cruinn agus isteach thar an trasnán agus cuireann sé Tír Eoghain cúilín chun tosaigh ins an gcluiche seo. Agus arís eile mar a bhí Seán McDonnell é fhéin, Paul Walsh, Tommy Walsh agus Brian O'Driscoll ag reachtáil cúrsaí. Chris Óg Jones a bhí ciúin go leor, cúilín amháin aige ins an chéad leath, brú fríd an lár, Óg Jones, An iarracht curtha isteach ó Chris Óg Jones agus an iarracht sin curtha isteach agus thar an trasnán. Scór galánta, scór iontach ó Chris Óg Jones. Cúilín ann, seo Dara Sheedy agus é domhain agus an tacaíocht agus an ruathar déanta ag Paul Walsh chun tosaigh air. An ruathar déanta, Chris Óg Jones ag iarraidh an tseilbh a bheith curtha isteach an raibh teagmháil déanta ansin ag Colm O'Callaghan agus an iarracht curtha isteach ag Colm O'Callaghan. Curtha i dtreo Frank Burns agus arís eile réidh ann ach roghnaíonn sé dul leis féin seilbh trasna anois go McElholm agus é ag dul chun talaimh. McNally sásta ligint sa chúrsaí, Mattie Donnelly agus seilbh faighte agus críochnaithe ag Mattie Donnelly thar an trasnán. Gan mórán bogadh taobh istigh. McElholm agus sin coisíocht agus luas iontach ó McElholm ag dul leis ach díshealbhú den scoith ansin déanta agus arís eile Corcaigh an lámh isteach ansin. An-díshealbhú chun iad a scaoileadh agus teacht fríd an lár. Ruathar iontach déanta ag Ruairí Deane. Tacaíocht de dhíth. Hurley á déanta go maith ag Hurley ach Deane, tá mé ag déanamh, ag dul isteach aige ach Hurley leis an iarracht curtha isteach agus an-scór ansin. Agus ag iarraidh an naoscaire, sé sin Sherlock. Nó Chris Óg Jones a chuir ar liathróid Maguire i ndéidh teacht amach ón phóca go Hurley. Hurley ag tiontú ar chlé, Maguire istigh sa bhealach air agus Hurley. An iarracht sin ó Hurley agus ag preabadh agus go rachaidh sé isteach agus thar an trasnán. Ansin ó cineál ina chodladh ar an líne gan teacht don cheann sin agus an slua ag iarraidh air. Iarracht agus glacadh leis, Conn Kilpatrick. Ciumhais na bróige, sin tomhaiste go slachtmhar ag Conn Kilpatrick agus curtha thar trasnán aige. Agus an bonnán sin imithe, críochnaithe Brian Hurley agus cuireann sé cos leis an liathróid, iad breá sásta.